na-akpọ ya bịa chụọ anyị na ndị ụmụ nwanne m ndị ex rangers nke kacha na-atọ m bụ na ahụrụ m ụmụnne m afụrụ ụmụ nwanne m n'ọya bụ n'ime ntị ụmụ ibe mma mma nụ ihe akụkọ na ihe ncheta mere taa na atlanta jọjia mgbe ọtụtụ ndị ọchịegwu gbabugoro ndị rangers international football club nke enugwu si akụkụ ụwa dị iche iche ebe ha bicha wee gbakọta na atlanta maka emume pụrụ iche nke ha mere ndị be anyị biko matanụ nke a ọ bụ football ya bụ sọka bọọlụ ka ndị amalinze na-akpọ mkpọmkpọ n'olu Igbo football ma ọ bụ sọka bọọlụ mkpọmkpọ mkpọmkpọ football game ma ọ bụ sọka game egwuregwu mkpọmkpọ egwuregwu mkpọmkpọ biko ya biri unu ebiri na ntị abụ m amalinze JJ Azị maka ịgbasa asụsụ na omenala Igbo e si na amalinze Igbo Educational Program Network na-ewetara unu ozi ndị a ndị ochie Rangers na ndị Atlanta Eagles sọrọ mpi egwuregwu mkpọmkpọ enyi na enyi na ama mkpọmkpọ dị n'ime nnukwu ama egwuregwu a na-akpọ South Eastern Athletic Complex dị na Lithonia na mpaghara Atlanta, Georgia, USA. emereme nke taa pụrụ iche ọtụtụ ndị ochie Rangers zara oku nke a ndị be anyị unu mara na Rangers International bụ otu ndị egwuregwu mkpọmkpọ ndị Igbo niile na East Central State ji welite isi na Naịjirịa Afrịka na ụwa niile mgbe a lọtachara agha ya bụ ka unu ghọta na otu mkpọmkpọ Enugu Rangers bụ nke anyị onye kpọrọ oku a bụ nwa amadi igbo be anyị ihe gbasara ọganihu ndị igbo na-amasị bụ dọni emeka ịkpa nwa maazị a bụkwa onye na-achị ndị enugu men's club na atlanta ọtụtụ ndị mmadụ ndị ọzọ sonyekwara ya n'ịhazi mmemme nke a nna ukwu Rangers International bụ Chukwuemeka Benson Ejindu na odozi akụ ya bụ Yuyu Ejindu chiri ọkụ si North Carolina gbadata wee tinye aka n'ọrụ ọkụ ọkụ ka a hụ na ihe niile gara nke ọma odoziakụ Yuyu Ejindu gbachala ugo nwaanyị ọ bụkwazi dibịa ahụike ụkọchukwu John Paul Ezeonyido bụ onye isi ụkọchukwu nke mgbamgba Christ Our Hope Catholic Church Lithonia kpere ekpere na ịgọ ọjị nke e jiri mepee mmemme nke a ọ bụ na mgbamgba nke ya ka ama egwuregwu a dị ndị be anyị wee na-asị na ọ bụ onye nwe ala nwe egwu anyị ekwudoghị emereme ekpere na ịgọ ọjị mana anyị kwudoro ụkọchukwu John Paul ka ọ na-ala ala ọ tụnyere anyị obere azụ narị nwa ọkala ebe anyị na-akpa nka mara ọbe nke unu bịara ị nọzie mgbe m wepụtara ọjị ọ na be nke unu nọ ịbụ ndị ọnụ na-akọ nzọ ọdụ wee bịa ugbu a ka anyị jụzia nke a ọ bụ maka gịnị ka e jiri sinye mmemme nke a ọ bụ gịnị na-eme ngwa ka anyị jụzianụ otu onye ama ama n'ime ndị otu ochie Rangers bụ onye isi oche Christian Chukwu ka ọ kọọrọ anyị ndewo ị bụ onye ama ama onye isi oche Christian Chukwu a na-aga akpọ Rangers ọ dịka a kpọrọ gị aha biko nnọọ ije na Atlanta daalụ daalụ ekele gị biko ọ bụ gịnị butere gị na Atlanta taa ihe butere m na Atlanta taa bụ na ndị ụmụ nwanne m ndị ex Rangers sịrị ka anyị bịa ka anyị nọnyere fa because fa na-achọ ime ife fa ga-eji wee supportụa team anyị na Nigeria because na over 32 years na team anyị ewinirọ anything and uh, we decided that uh, na anyị ama arapụ everything to government You know, ka a mara the way anyị ga-esi support maka identity ndị Igbo you know ọ ife anyị ji bịa ebe a you know ka anyị nọkọrịa maka ọ so that Rangers anyị ga-echiatakwa back to ife ọ bụ ochie nna biko i si wee kọwaa ọ dịkwa mma maka na ọ bụ Rangers International ka e ji wee mara ndị Igbo mhm. n'egwuregwu mkpọmkpọ mhm. ị na-akọwa na ọ bụ ya bụ njirimara onye ndị Igbo ya bụ identity nna biko kedu ka egwuregwu mkpọmkpọ dịzi kịta n'ala Igbo ọ na-ewulite ewulite ka ọ na-agbada agbada onye anyị ha iji bịa ka ka ka anyị na ụnụ nọkọrịa ka a mara ka anyị ga-esi welite welite elu maka na ọ na-adazi ada ka ihe si wee dịzi ugbu a ị mara ndị be anyị tụrụ ilulu sị na ọ bụ onye bu igu ka ewu na-eso ugbu a ọ bụzi ego ya bụ okpogho bụ ndị na-adọta ndị mmadụ o nwere ụdị nkwadobe ahụ ndị Rangers nwere iji wee na-adọta ndị na-asụ na-akụ egwuregwu mkpọmkpọ ugbu a Em, anyị nwere anya ka anyị ji aja na anyị bido n'ụmụaka anyị ndị obele ka anyị zụba ha zụba ha ha na-eto tolite ọfụma e wee banye na na Rangers Ehe, Rangers e wee kwụ bụrụ ndị na-asupply players ka anyị si asupply those days na Green Eagles ka ị bịa mgbe ahụ na Green Eagles ndị Rangers na-abụ half of the team nna biko anyị kelere gị ka i si wepụta ohere wee zaa m ajụjụ ka anyị dị n'ụmụazị anyị na-agụ egwu nke a Okereke Okereke dundundu kpaịkpaị Okorafọ Okorafọ dundundu kpaịkpaị kwe na ọ ga na-aga ọ ga na-aga ngwo ọ ga na-aga ọ ga na-aga ngwo ọ ga na-aga ọ ga na-aga ngwo onye ọzọkwa ama ama n'egwuregwu mkpọmkpọ n'ala Igbo Naijiria nakwa ụwa niile m jụrụ ajụjụ ọnụ bụ onye nche goolu Emmanuel Okala nna ndewo onye ama ama na goalpost a na-akpọ goalkeeper aka enwe Emma Okala ọ bụ gị anyị na-agụ abụ agba esi a nna mgbọgụ agbakwa otu esi ana mgbọgụ biko ọ gịnị kpa- butere gị n'obodo Amerịka Well, anyị bịa mmemme ndị Ex-Rangers ndị nke Amerịka branch. nke a bụ arọ m- iji arọ naabọ ka ji wee tinye nzukọ ha O wee zie anyị ozi anyị wee bịa sị ka anyị kwanyere fa ugwu ka anyị nọrọkwuo kwado ha n'ihe ha na-eme ihe a na-eme bụ ka e wee maa ma a ga-afụ ife a ga-eji wee nyere ndị Rangers aka ga-ekwulitekwa ọnọdụ ọnọdụ gboo gboo ga anyị nọ maka Rangers bụ isi isi isi isi sekpu ntị ndị emerila anyị n'aya anyị were ihe ihe mkpa egwu mgbo mgba wee sodo ndị Naijiria bụrụ ọka mara bụrụ ọchị eze e wee marakwa anyị ọzọ ọ ife anyị na-achọ ime anyị bịa ime daalụ nna nna biko mgbe ị na-eche goolu mgbe ahụ na onye gbaa isi a nna mgbọgụ gbakwa isekwa n'azụ ezi ugbu a nsogbu ndị Rangers na ndị Naijiria niile nwere bụ onye na-eche goolu biko kedu ihe a ga-eme ka e wepụta ndị na-eche goolu ka a bịa ka obi ghara dị na-amapụ anyị ma anyị na-agba egwuregwu mkpọmkpọ kemgbe m rapụ iche goolu e nwekwa ọtụtụ ndị ọzọ mala eche goolu mana ife dị na ya bụ iweta onye mala anya ya bụ iche goolu ka ọ na-azụ fa gịnwa n'onwe gị ị nwere ike ịba n'ọrụ ịzụ ndị na-eche goolu a kpọkwa m n'ọrụ naijiria m ma-asị mba mana a ga-akpọ gị maka ndị be anyị sị na a kpọọ gị bịa chụọ gị na sị a kpọọ gị bịa bịa nyere aka anyị nwere ike nke chukwu alụgokwa m ụdị ọrụ mbụ nna biko ekelere gị ka i si bịara anyị ọbịa ka i si wepụtakwa ohere wee zaa anyị ajụjụ ndewo Eze Chukwu gọzie anyị, daalụ sir. Ka ọ gọzikwa gị, o. ndị be anyị unu maara na ochie Rangers ndị a gbara ndị Igbo egwuregwu mkpọmkpọ na anaghị kọbọ ma ọ bụ afụ ihe ha nwetara bụ ego mmiri oyi na aha ọtụtụ ndị be anyị na-ekwu na aha a na-etu nwa dibịa na-akarị ihe ọ na-agbata n'afa mana ọ bụrụ ihe dị ka oge ugbu a ka ha gbara ụdị mkpọmkpọ ha gbara mgbe ahụ n'ezie n'ezie ndị Chelsea Liverpool, Arsenal ma ọ bụ Europe na Spain agaghị akwụli ụgwọ ha maka na n'oge ahụ ha nọ n'ihe a na-akpọ na mmadụ nọ n'egwu ma ọ bụ nkwa ma ya dịba ndị be anyị sịrị na anaghị eje ụnyaahụ eje ma adịkwa ama ama o ha dum na-emecha nke ọma na ebe dị iche iche ha nọcha ndị ochie Rangers bịara mmemme nke a n'igwe unu ka na-ahụ ha ka a na-ewetara unu ha n'onyonyo ọ bụ Christian Nwokocha a mara gị amara n'egwu mkpọmkpọ ị gbara Rangers agbarọlụ m Rangers ma ma against Rangers Vasco da Gama biko ọ bụ gịnị na-eme taa ife na-eme tata bụ na Christian Chukwu na Emma Okala na ndị rangers bịara ivisiti anyị na atlanta tata ọ bịala anyị ọbịa ha bịara anyị ọbịa nna ndewo Ndewo, nde- biko gwana anyị aha gị aha m bụ chris chris ọpara ị bịara ilele ihe egwuregwu mkpọmkpọ nke a abịakwara m ilere ihe ndị green eagles na ndị rangers bọọlụ ha na-agba ha emekakwa ọfụma o ihe a dịrọkwa easy mana anyị mere ọ dịrị ofele ọ dịrị ofele ọ dịrị ofele my brother nna biko gwa anyị aha gị o biko ị bịara ihe mmemme nke e mere maka ịsọmpi mkpọmkpọ ndị Rangers mgbe ochie na ndị Green Eagles Atlanta bịara ọ dịkwa gị mma ka o siri gaa eye ka unu siri na-anụ n'ọnụ ndị a a jụrụ ajụjụ ọnụ ọgbakọ nke a bụ maka ịchụ nta ego maka nkwalite ọkwa ọnọdụ egwuregwu mkpọmkpọ ndị Rangers nakwa na Naịjirịa gburugburu dịka ndị zara ajụjụ ọnụ siri kwuo e nwere ọtụtụ ụmụaka chị nkwa ndị mmadụ na-achọpụtabeghị a chọrọ ka e nyere ha aka ka ha pụta ife a ga-eji ego a ga-enweta na nta ego nke a wee kwalite ụmụaka ndị a chị nkwa n'egwuregwu mkpọmkpọ ndị ochie Rangers na-akọwa na ọ bụ ọrụ ha ịchọ ọkụ n'ọnụ ọgba ka ndị nọ n'ime ọchịchịrị ọgba were hụ ọkụ na-amụ n'ọnụ ọgba wee soro ya pụta ife maka na ndị Igbo sịrị na anụ zoro ụkwụ ya zoro aha ya ha jiri ịsọmpi egwuregwu mkpọmkpọ were mepee mmemme nke a ngwanụ leenụ ka egwuregwu mkpọmkpọ siri gaa e gburu ya ịchafụ ndị be anyị n'ama egwuregwu dị na South East Athletic Complex na Lithonia mpaghara Atlanta Georgia ka ndị ochie Rangers na Atlanta Eagles na-asọmpi egwuregwu mkpọmkpọ enyi na enyi ọ bụ ndị ochie Rangers yi uwe na-acha ọbara ọbara ndị Atlanta Eagles yikwanụ uwe na-acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ Okey Onwudiwe Ifeanyi Onyedika onye egwu egwuregwu ọ dị ya n'ụkwụ Ọ- Okey Bodman ji mkpọmkpọ ugbu a ọ chọọ onye ọ ga-enye ya ọzụ ahụ egwu onye ka azọ a na-azọ ya azọ

a narala ya egwuregwu mkpọmkpọ a ndị be anyị unu ga-ahụ na oge ụfọdụ ọ na-adabata n'ọnụ m kpọọ ya bọọlụ eye ọ wụ bọọlụ mana ihe anyị na-akpọ ya bụ mkpọmkpọ ya bụ gbagharanụ m ma m kpọtụ ya bọọlụ oge ụfọdụ Okey Bodman Ifeanyi Onyedika onye egwu Atlanta Eagles Okey Onwudiwe ọ bụ ya ji mkpọmkpọ ugbu a ugwu igbo ọ bụ ọ bụ ọ bụ ọ bụ goal! ndị ochie Rangers International asụnyego otu ọkpụ ugbu a kụrụ enyere goolu ahụ ọ dị m ka ọ bụ Stamford Igwebuike ndị ochie Rangers Ifeanyi Onyedika ọ gwara ya sị ya na duru na-akarị ụrụ mgba Okey Onwudiwe onye butere egwu a ọ Galiba Nnamdi Anyafo egwu Atlanta Eagles Born Atlanta Eagles ọ bụ onye ịgbaghị kini mbanụ obi ebi obi ebi ejikwarala nke a wee gbubie maka ezumike ka a gbara egwu mkpọmkpọ nke ọkara mbụ ndị be anyị ọgbọ juru eju ụmụ Igbo nweta obi aṅụrị ọ bụ ihe dị egwu bụkwanụ ihe akụkọ bụkwanụ ihe me- i- ihe a ga-akọ akụkọ maka ya oge ọbụla ihe ememe taa ndị ochie Rangers na ndị Atlanta Eagles asọmpi enyi na ngwụcha ọkara nke mbụ odogwu ndị Enugu Rangers jigodi otu ọkpụ were na-akọwara ndị Atlanta Eagles onye bụ nna ha ukwu na nkwụsị ezumike nke a ajụrụ m ọtụtụ ndị ochie Rangers na ndị ọzọ ajụjụ ọnụ biko gerenụ ihe ha kwuru

wee na-asị ka anyị nyere ụmụnne anyị aka ndị nke nọ na obodo anyị na ndị ọzọ na-agbakwa bọọlụ nke ife na-esiri ike ka wee na-akwado ha na-emekwa ka ụmụaka na-amalite egwuregwu wee gbanye uche maka na onye fa na-emere ma ulu dị na ya thank you gị Totty Okoro Totty egwuregwu mkpọmkpọ a na-asọ taa maka ịkwalite Rangers ọ dịkwa gị obi ụtọ ọ dị m obi ụtọ nke kacha na-atọ m bụ na ahụrụ m ụmụnne m mmadụ niile abịazukọ n'ebe a ah, so ihe Rangers mere anyị na mbido a ka na-emekwa ya obi ụtọ nna ndewo

anyị na-enwe ife a na-akpọ get together ndị ọbụla gbaalụ Rangers anyị gbakọta na Atlanta ka anyị fụọ onwe anyị nwoke m mgbe gboo ahụrụ gị ebe ị na-akọwara egwu ọ bụ gịnị na-afịọ taa ọ Rangers International biko ka ndị na-ege ntị nwere ike ịgwa anyị aha gị afa m bụ Mike Nwanolue Ganiba Mike Ganiba Mike Nwanolue ndewo ihe a gbara agba taa maka ihe e ji maka ya eme ihe a ọ dịkwa gị obi ụtọ Oh yes, obi m afọ afụrụ ụmụ nwanne m n'ọhịa bụ n'ime ntị ndị si Naịjirịa ma ndị nọ hịa my brother biko biko kedụ bụ aha gị aha m bụ Humphrey Lee Agụnwa but they call me Field Marshal Tito Lee oh, Tito Lee ndewo biko ị gbara ndị Rangers mkpọmkpọ mgbe gara aga mgbe gara aga early 70s the pioneers of Rangers biko ihe a na-eme taa ọ dịkwa gị obi ụtọ ọ dị m obi ụtọ maka na-emere onwe anyị ka ihe ahụ na-agba ọ ga-agakwa n'ihu ọ ga-aga n'ihu ọ ga-adị n'ihu ndewo ka i si wepụta ohere za anyị ajụjụ amarize debe ndewo nke ka iji nna ndewo well first of all mụnwa bụ Charlie Warrior Okoye yes kedu ihe ị bịara ime taa um, anyị si anyị bịalụ fo ka anyị honour club Enugu Rangers that took us from grassroots to America 35 years ago. ngwa leenụ ka ihe siri mee na ọkara nke abụọ ndị be anyị abatago na ọkara nke abụọ na mkpọmkpọ enyi na enyi nke ndị ochie Enugu Rangers na ndị Atlanta Eagles nke le anya unu ga-ahụ ka ụmụ ibe marịta njakịrị onye ji egwuregwu mkpọmkpọ Ifeanyị Onyedika onye nze Ifeanyị Onyedika onye nze onye nze na-apụ ọsọ onye ji onye ji mkpọmkpọ ahụ ọ bụ onye nze o jiri otu ọsọ gafee ọ gbafe tumo agbafuru agbafu onye onye onye oche onye nze apụ ọsọ ọ na-apụ ọsọ kpọmiri ma kpọmiri ma kpọmiri nnukwu na-ahụ ọsọ ọsọ kpọbiri ma kpọm ọ gbapụrụ onye nze nọ n'ihu ọ na-agba ọ bụ gol ndị be anyị ọ bụ onye nze nyere ya ọ bụ gol Ee, ee, onye nze Ee, ee, onye nze lezienụ ya n'ije nwayọọ slow motion ije nwayọọ ebe a gbara ya bọọlụ o si na ngada atụ otu n'ukwu elu tie kokoko

onye nyere ya Umar Rashidi Yekini Umar Rashidi Yekini ọ kpọrọ ụbọ gbanụ ije nwayọ Umar Rashidi Yekini ọ gbara ya nnọọ ọ gafere onye nche goolu nke ndị ochie Rangers bụ Judith e webatara ya n'ọkara nke abụọ ọ dị egwu egwuregwu na-agakwa n'ihu onye ji mkpọmkpọ ugbu a ọ bụ oke tentem onye ka e nyere ya ọ eyi ya Ifeanyị Onyedika ọ ka dị gị n'ụkwụ egwuregwu tọọ ọchị onye chịa onye nche goolu bụ Judith onye na-agba aga ọ bụ a kwara mmadụ detuo n'ala Eh, Ima Yekini ọ chọrọ ka ọ gbaa ọgọdọ ma ọ gba- ọ gbajọrọ ya onye ji ya Field Marshal tito egwuregwu dị gị n'ụkwụ nna onye ji milito milito o nye ya okotele okotele ọ tụpụ ya n'ihu chụpụ onye ka ọ na-achụ ọsọ Hey, mgbe okotele ji egwuregwu tum hop, hop, ọ gbara go durut sị ya na mgbọ gị nne o nwe ihe Ima Yekini mere gị na ịhụ n'ije nwayọọ kpum durut gba- pa- pa- para ya wụsa sị ya onye ka i ji na-ejigbu egwu ọ wụ mụ ka i ji egwu egwu Ha! ndewo nna ọ bụ okotele kpọrọ ụbọ nke ahụ a si n'akụkụ gbapụta ya nke a na-akpọ corner kick o nweghị ebe ndị Atlanta Eagles ji azụ aga ha gbalịala wee sara otu ọkpụ onye hụrụ onyonyo ugbu a bụ linesman ya Sam mana o si ụmụ igwe na-amara njakịrị ndị be anyị egwuregwu mkpọmkpọ na-aga n'ihu onye ji egwu egwuregwu na-egbu o gburu ga egbu milito hei

That's the only person you can score. Only Judy. You don't go, you don't go easy. No wait, happy, wait, wait. no happy because only Judy you score. You no score Rangers keeper. So don't be happy yet. Ndị na-agba mkpọmkpọ na-ahụsikwa anya maka njakịrị a na-ama ha dị egwu. Ima Yekini, ọ chọrọ ka ọ zụọ okwu. Ima Yekini, ọ zụọ ọzọ ọka gafere ọkwa ya obi ya ebutuo ya n'ala. Obi ọ milito ọ gbajọrọ ya. Onye ji nna anyị Tito, Field Marshal, nna anyị Tito egwuregwu ọ dị gị n'ụkwụ nna ochie Rangers ifeanyị onyedika M- onye nze ochie Rangers ifeanyị onyedika ọ tụrụ egwu Ọ- ebee ka ọ na-aga mgbe a nọchiri ya ụzọ mọ- mba na onwe dị a sị ya nwe ọ gwara ohere mba ọ gụnyere ya ọkụ n'aka ebe ka Ifeanyị na-aga ọ na-aga ka ọ maa ya mmiri oyi n'aka ọ dị egwu lee ya n'ije nwayọọ lee ya n'ije nwayọọ Bum, ha, bum, ọ gwa ya ọ- o wee gụnye ego o wee gụnye onye nchebe ụlọ ọkụ n'aka hei ndị be anyị ọ dị egwu ọ kwa egwuregwu ka a na-ahụ ebe a Ima Yekini nke Atlanta Eagles hụkwara obi ya egwuregwu abịala n'isi njedebe aha m Milito Milito yes sir ndewo biko egwuregwu a gbara biko kedu ihe chọrọ iji ya wee mee um, ha ikwo nwee egwuregwu a dị oke mkpa wụ maka iji kwanyere ndị egwuregwu ndị gbara Rangers bọọlụ gbakwara Naijiria bọọlụ na mgbe gboo biko ụmụ ibe na-enwerenụ obi aṅụrị ọ bụ ihe akụkọ na-ewu ụlọ ndị ochie na ndị ndị akpa egwuregwu nke a bịara n'isi njedebe na udo na ọṅụ ndị rangers gbara ndị atlanta eagles ọkpụ abụọ chara acha ha ji nke ahụ na-asị ndị atlanta eagles na mmiri ga-ama nwa agụ ma ọ gaghị amachapụ akara ọ tụrụ n'ahụ ya ndị Igbo sịkwara na agadi nwaanyị adịghị aka nka na egwu ọ maara agba ndị ochie Rangers zọrọ ndị Atlanta Eagles egwu ha hụ n'anya ha kara ịgbatu ha ihe karịrị ọkpụ ise mana ha sịrị ka o besa na ọkpụ abụọ n'ihi na ndị Igbo na-asị na ihe ka nkụ ọ dị mgbụta ndị nwe okporo bụ ndị Atlanta Eagles jizi ume nkubi gbalịa were otu ọkpụ gbaratụ aka ahịa ha jiri nke ahụ wee merekwa mmadụ kwa ndị Atlanta Eagles nara ọkpụ abụọ ndị Rangers sunyere ha ka nwoke

kedu ka ọ dị gị n'obi obi dị m aṅụlị obi dị m aṅụlị nnukwu ọ nnukwute m ihe ume ka ọ bụlụ inwe m oghere iso ndị melụ naijiria obi aṅụlị na mgbe gboo ma tata bụ ex Enugu Rangers International ndị nke bi na Amerịka mụnwa na onwe m na-eti egwu agbakwa m bọọlụ so na ọ bụlụ m nnukwute ihe ọṅụ bịakwazie nye goolu ị fụ na aṅụlị na-ebuzi m ka chinchi nna ndewo Yeah, thank you. Daalụ. biko ọ bụ gịnị bụ aha gị Afa m bụ Ikenna Benson Chukwuemeka Ejindu. ee a hụ na i so na ndị isi na rangers biko ị bụ onye na ihe egwuregwu a na-eme taa ọ mụnwa bụ dị nke ndị oyibo na-akpọ the national patron ndị rangers ndị nọbu na na naijiria mechaa muvuo na usa america so ọ mụ bụ the national uh, uh, patron i tinye ya na another way ọ mụnwa bụ onye dị in charge ife niine a na-eme n'ụbọsị nke tata biko ọ bụ gị tụpụtara atụmatụ nke a o nwere onye a na-akpọ uh, emeka ịkpa e mụnwa bi na Charlotte North Carolina so mana enwe m enyi nwoke na-akpọ Emeka Ịkpa ọ mụ na ya mụ na ya kpa maka ya m wee sị ya go on na m kwụ ya n'azụ biko anyị kelere gị ka i si wee na-achịkọta ndị otu a unu si wee kwadokwa na-emekwa mmemme nke a wee na-aga n'ihu biko jide ka i ji daalụ ndewo daalụ jisie ike ya birikwa nna thank you arabicha otu ọzọ Primus Ọnya. ndewo biko kedu ka ị mere ahụrụ m gị ka ya gịnị ihe na-eme egwuregwu a gbara taa ọ dịkwa gị mma mana nsogbu adịrọ mana ọ na-abata dị mkpa a sị na isi toro tokwu n'okpu

yesterday ụnyaahụ ụnyaahụ ka anyị zukọtara then e nwee other people gbakwara other teams nọ here uh, most of them gbakwa for for Green Eagles and I joy use the opportunity you know to ka anyị gbakwa agba onwe anyị fụkwa onwe anyị ọzọ nọkọrịa uh, before our main event n'anyasị a yes nna ndewo ndewo my big brother ọ bụ gịwa bụ onye gbuuru ndị a sọrọ mpi mgbọmgbọ opi biko kedu ka i si hụ ihe egwuregwu e mere taa ya ihe egwuregwu eme taa nke mbụ mụ na onwe m bụ samuel onyeka ihe egwuregwu eme taa bụ iwe kparịa m ndị atlanta green eagles iwe kenee rangers ka ha wee bịa ọbịbịa anyị n'obodo a bụkwana through the power of Sir Benson Ejindu ọkwa na ọ menwuru ihe ị ma na ọ gara enwe isi uh, for the past two weeks na ọ na-eme anyị arụ a na-adụ anyị mma ndị niile m jụrụ ajụjụ kọwara na obi dị ha ụtọ na mmemme nke a

chineke nọ n'enuigwe ma na obi m dị ụtọ blood pressure adago n'ana na-achọzi ịkpụ n'ana so na ọ- o gosiri m na obi m dị ụtọ aṅụlị na-ebuzi m ka chinchi aṅụlị na-ebuzi m ka chinchi aṅụlị na-ebuzi m aṅụlị na-ebuzi m aṅụlị na-ebuzi m ka chinchi ka chinchi ka chinchi ọ bụlụ m nnukwute ihe ọṅụ aṅụlị na-ebuzi m ka chinchi lezienụ ka ụmụ ibe si enwe obi aṅụrị ndị be anyị otu n'ime ndị nnukwu ọbịa bịaranụ si naijiria bịa bụ Diewait Ikpechukwu ọ bụkwa na onye ama ama na onyonyo obi aṅụrị ya na Milito na-akparị ụbụbọ ndị be anyị ọ gwụnụ ka anyị ji ugbu a ka ọ dịbanụ n'uhuruchi mgbe a ga-ezukọta maka emereme ịgba ọnya ego bụ ebe ọgbakọ nke a hibere isi anyị ga-ahụnụ na mgbe na-adịghị anya ọ bụ m amalinze jeje azị ndewonụ